igwe ndị ọma ndị m ji eme ọnụ ana m ekele ụnụ n'ihi na o ruola izu ụka ọhụrụ ọzọ mgbe anyị na ụnụ ji akpa nkata mgbe anyị na-abịa ewetara ụnụ ihe emume anyị n'ogo dịgasị iche iche ee wee bụrụ ụbọchị mbụ n'ime izuụka nke a dịka anyị bataworo ụbọchị ọrụ ya ee taa bụ kpọmkwem abalị anọ nke ọnwa abụọ n'afọ puku abụọ na iri na itoolu aka bụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo Udo Agwụ bụ aha m ana m anabata ụnụ na ememe anyị ka ụbọchị taa nke m gaje ịkwọ isi ụgbọ ya dịka onye nhazi nke mmemme ụnasalachi ụmụabịa ụnasalachi ya eh, ya dịrị onye ihu mma dịrị onye azụ mma igbo sịrị na agụpe ụzọ agụpe ọnụ otu aka ọ dị eh, n'ihi nke a aka anyị juru ejuru bara abara ma tupu anyị akọwa kpọmkwem isiokwu anyị ihe anyị gaje ịkpa nkata n'ime ya arịọ m ka ị soro m dịka anyị ga-emezu omenala ejirimara ụnasalachi ụmụabịa taa anyị ga-atọ ngwugwu ka anyị mezu omenala anyị ịtọ ngwugwu ka anyị mara nkata anyị gaje ịkpa n'ime ya njenụ agadi nwaanyị adịkwana ha aka nka n'egwu ọ maara agba ọ dị mkpa aka kpara ngaji ụra egbu ọnụ si akwa ha ala ikiri ndị mmụọ egewe ntị otu aka ọ dị elele nụmọ Hmm. ụbọchị ọrịa kansa ụbọchị ọrịa kansa ụnụ ahụkwalanụ ọ dị mma igbo ndị ọma ụnụ ahụkwalanụ ya bụ ihe na ihe anyị tọtara na ngwugwu taa na arụ aka na ụbọchị pụrụ iche ya bụ ọrịa a na-akpọ ọrịa kansa ọ dịka ọrịa siri dị ọ bụghị ihe mụnwa ga-akọwa ụnụ ahụlanụ na bekee kpọrọ ya kansa igbo akpọkwa ya kansa ọ bụ otu n'ime ọrịa ndị a ndị bekee vulatachara anyị ebe a ọ dị mma ọ dị onye ga-akọwara anyị nke ọma onye ga-eme ka anyị mara kpọmkwem ka ọ dị n'ụbọchị taa enwere m n'ime ụlọ otu agadaga nwa okorobịa bụ dọkịnta eh, ka anyị maara aha ya ana m ekwu okwu banyere dọkịnta Ugochukwu Okoro dọk ịsalachi ya daalụ ekele m gị ndewo daalụ ndewo bịala abịala m ndewo ọ dị mma ọha na eze dịka anyị kọwapụtara ọbịa anyị dọkịnta Ugochukwu Okoro eh, ọya bụ ọbịa nke pụrụ iche ka anyị gaje inwe n'ụbọchị taa ee dọkịta taa bụ abalị iri na anọ abalị anọ kpọmkwem nke ọnwa abụọ ee n'otu mba ụwa n'otu mba ụwa dum gburugburu a maara ụbọchị taa dịka ụbọchị ncheta ọrịa kansa kedu ihe i nwere ikwu maka ụbọchị taa mba ụwa meziri emezi wee wepụta ụbọchị taa wee kpọọ ya World Cancer Day hmm. maka ikwu maka kansa hmm. etu ha si mee amaka maka na kansa na-egbuzi ndị mmadụ ugboro ugboro hmm. na-egbukwazi ma ndị buru ibu ma obere ma ụmụazị ọ ya nwa dị mkpa etu ha si wepụta ya n'ụbọchị taa sị na ọ ga-awụ ụbọchị kansa ihe a mere amaka ọ dị mma ndewo dịka o mere ka anyị mara na otu mba ụwa ndị na-ahụ maka ahụike wepụtara ụbọchị taa na ọ na-egbu ugboro ugboro na-agwa gị eziokwu mgbe m na-elebatụ anya n'ihe banyere nwa ọrịa na-ahụ ihe dịka nde itoolu na ụma isii n'ọnụọgụgụ nke ọrịa a na-egbu na mba ụwa ahụ mara m jijiji ya dịzie m ajụwazie gịnị bụkwa ọrịa kansa ajụjụ mbụ anyị gịnị bụ ọrịa a kpọrọ kansa ndewo ndewo ọrịa kansa mgbe a nọkatara cells nọ mmadụ n'ahụ abịa na-egrow karịa etu o kwesịrị ihe ọ pụtara wụ na

cells ndị ọzọ kpuchigide cells ndị ọzọ ya wụ mgbe mgbe a nọkatara otuto the cells akarịa etu o kwesịrị and ya na-eto anwa ka ndị bekee na-asị na o nwe ihe a na-akpọ divisions ihe a na-akpọ some divisions ọ na-eto and ya too karịa ha anwa enwezi ihe na-eregulate ya o nwe ihe a na-akpọ limitless growth uncontrollable growth of cells ya bịazie o mee invade that is ọ gaa kpuchie kpuchigide ndị ọzọ dị normal cells because a sị na ihe na-emove emove n'ahụ mmadụ na ihe na-eme n'ahụ mmadụ all cells wụ ihe na-eme ka ihe move ma respiration o ma ma digestion o ma ihe a na-akpọ metabolic processes all, all of them na na-eme ebe a na-akpọ cells that's the unit of life ya nwa na-awụ na ọ wụ ebe ahụ ka ihe na-eme occur mana sels abịazi grow o grow karịa ndị ọzọ ka ọ na-egro ihe anwa ọ na-enwere limit just like otu a ọ na nepa dị ọkụ a na-enwu na nepa pressure dị too much a na-enwu na nepa ọ ga-agbawa bọlbụ gbawa electricity gbawa ihe niile the same thing na onye na-agba speed onye na-eji moto na-agba speed na-adịrọ controllable o nwere ike bọọnụ ma gbuo ndị mmadụ ma merụọ ndị mmadụ ahụ ma jamụọ electricity ma jamụọ ụlọ the same thing with onye hapụrụ jen ya on tinyechekwa ya ọ na-agba nwere ike etu a ka mgbe sels makọtara na ahụ mmadụ bịaziri grow without limit onye nwa na ọ ba na abnormal cells and ka ọ na-egro e nwere ihe a na-akpọ characteristics eji mara eh, growth of cancer mana ihe ọzọ m chọrọ ịadụ na kansa egbuona ọtụtụ mmadụ in 2015 WHO rekọdụrụ na ndị butere kansa n'ụwa niile wụ 90.5 million people bụ ndị butere kansa and out of that the WHO World Organization na-asịkwa na 14.1 million people bụ ndị na-enweta kansa every year na 2015 ahụ World Organization research ha mere na-ekwu na 8.8 million bụ ihe nwụrụ na kansa na 2015 then ndị amerịka na 2012 mere research wee chọpụta na ndị butere kansa na that na that na afọ anwa wụ 12.7 million people na amerịka then a bịa na 2010 world health organization wee chọpụta na ihe nwụrụ na the whole world site na kansa na 2010 wụ 7.98 million people and a bịa na this ndị a nwụrụ na 7.98 million people a nwụrụnụ ha wee sị na 1.4 million nwụrụ due to na site na cancer of the lungs na stomach cancer ihe nwụrụ na stomach cancer 740,000 people ihe nwụrụ na na liver cancer wụ 700,000 ihe nwụrụ na colorectal cancer cancer of the intestine wụ 610,000 ihe nwụrụ na na breast cancer wụ eh, eh, eh, eh, eh, 456 ihe nwụrụ na na na na cervical cancer wụ 300 eh, prostate cancer wụ 348 na na nke ị kpọrọ maka eh, otuto nke ara i nyere ya dịka narị anọ na iri abụọ na isii ajụjụ m wee bụrụ ọ bụ narị puku anọ ka ọ bụ naanị narị anọ narị 456,000
456,000 and a bịa na kansa a bịa na ụmụ nwoke ndị nke kacha dị well well ndị ke kansa kacha na-eme ụmụ nwoke wụ cancer of the lungs cancer of the prostate colorectal cancer colorectal cancer wụ

documentation e, e, mana e, ihe m jiri mee ngwa ngwa jụ ajụjụ ahụ ya bụrụ na ọ bụ narị anọ naanị ka ihe mekọtara na nke ara na ihe otu oke ara agara m asị na a lụsowala ya agha n'ihi na amaara m na ọ na-enye nsogbu n'etiti ụmụ nwaanyị ọ ya nwa wụ na a bịa na naijiria ya nwa wụ the highest mm. in the whole nigeria cancer of the breast mana a bịa na the whole world mm. ya nwa wụkwa the whole world na a bịa na ụmụ nwaanyị na kansa
igbo ndị ọma unu anụla ihe bụ ya bụ ọrịa a kpọrọ kansa na ọ bụ ọrịa otuto nke akụkụ ahụ n'ebe dịkarịsị mkpa na-etokakarị akụkụ ahụ ahụ otu o kwesịrị ka ọ dị too kpuchie n'ebe ọ na-ekwesịghị na gafee oke ihe a tụrụ anya ya e lewe anya na ọrịa ebutere ha ebe a kansa o werewala ọnọdụ agaghị m ajụwa gị ọrịa ochebere gịnị na-akpatakwanụ ya bụ ọrịa yes ọ wụ ebe a wụ ebe dị mkpa e nwe international agency for cancer research nwekwe research studies e mere by center for disease and control hmm. united states cdc san francisco dị na amerịka nwekwe nke ndị kansa diamond center mere na UK na London and ihe e chọpụtara before ka anyị na-asị na kansa na-awụ from ihe nna nna anyị hapụrụ ma ọ wụ ihe e nwetara from family ọ wụ ndị a mere research a wee chọpụta na 90 to 95 percent of cancer a na-enwe n'ụwa niile kịta na ọ wụ o sitere na ihe anyị ritere n'ọnụ hmm? ihe anyị ṅụtara n'ọnụ ihe anyị ritere n'ọnụ ihe anyị tere na ahụ anyị na ihe mere na gburugburu na environmental factors that ihe mere n'ogige ebe anyị nọ ogbe ebe anyị nọ na ihe anyị na-eme na ihe na-eme ogbe ebe anyị nọ na ọ wụ ya nwa na-acause 90 to 95 percent of cancer that's the research wee sị na 5 to 10 percent only 5 to 10 percent of only 5 to 10 percent only ndị mmadụ na-enwe cancer na ahụ site na family na site na na site na na na na ọdịbendị ya wụ ihe a na-akpọ hereditary ihe o butere from papa na mama ma ọ fa family ha na-enwe ya only 5 to 10 percent mana 90 to 95 percent wụ anyị nwa ji aka anyị kore ya anyị nwa ji aka anyị mee ya invite ọ bịa ọ ya nwa kpatara with the whole world world health organization ji sị mba na efu that na 90 to 95 percent of cancer dị preventable ọ ya nwa ka m ji dị happy na etu a MCL si na-akọwapụta World Cancer Day and ọ ya nwa chọrọ ya nwa ka WHO chọrọ ka a kọwaara ndị mmadụ ka ha mara na ha nwere ike inwe cancer whether ma papa ya o ma mama ya o ma ndị be ha o o nwere ma ha o nwere ya ka anyị bidozie ya now the first one m ga-ekwu WHO World Organization na Cancer Research kwuru sị na ihe nwa na-cause cancer is tobacco smoking ya wụ ịkpọ ụtaba na ịṅụ sịga tobacco and cigarette smoking ha na-cause 20 to 30 percent of cancers then the second one m chọrọ ikwu wụ alcohol intake excessive alcohol the third one wụ mmadụ ibu ibu mmadụ ibu ibu overweight obesity diet poor nutrition poor diet lack of exercise in fact cancer researchers na world health organization chọpụtara na diet mmadụ erighị ezigbo nri or mmadụ iri overdose emeghị exercise na mmadụ ibu ibu or obesity mmadụ ibu karịa otu o kwesịrị na ha na-acontribute 30 to 35 percent of of of of cancer m mechaa m ga-akọwa ihe mere a bịa na nke ọzọ wụ mmadụ ime onwe ya expose to radiation radiation wụ e nwere obodo anwụ na-acha too much anwụ a na-acha too much na-ama ha too much ultraviolet rays o nwere ike ime ha echange o mee ha affect na skin ndị ụfọdụ kwa ndị na-eme exposed to x-rays or radiations images a na-eme na medicine then ndị nke ọzọ chemicals chemicals ma ndị anyị ka etere ete ma ndị anyị ka ekutere n'imi ma ndị anyị ka anyị mere mm, anyị nọ ebe ọ dị in fact the head of department of international agency for cancer researchers Dr. Steve Prọfesọ Steve Steve ọ sị that na na burning na ihe anyị na-eku n'imi ma ịburncha tires ma ịburn ma ịkpọ uremure dị iche iche ha na-ewepụta fumes dị brown wepụta fumes dị black wepụta ihe ndị ọzọ anyị na-ekuru na most of them na-akọsụrụ anyị kansa then ihe nke ọzọ ndị ọzọzi na-esokwa na-akọsụ kansa infection people amarọ na bacteria, some bacteria, some viral infection, even fungal infection, especially bacteria, viral infection anyị butere nwee ga-emekwa anyị anyị enwee kansa na-abịa na ndị nke ahụ ndị nke ọzọzi wụzi hereditary as I said site na papa na mama na family then stress although a na-equery stress some kwetara some ekwetarọ mgbe m ga- mgbe m ga-erunye ya ka m bịazie gbarizie ha niile etu o kwesịrị ekwuburu m na siga and tobacco smoking na contribute 20 to 30 percent research e mere na 50 components siga containere

wee sịpụta dada mgbe ụfọdụ ọ bụrọ naanị ndị nwere aṅụ nkwa ya na-akpọ passive smoking ịnọ ebe mmadụ na-aṅụ ya na-ekuru anwụrụ ya anwụrụ ị nwere ya na-akpọ ndị niile na-akwuru na predisposing factors nwere ike ime mmadụ o nwee kansa tinye sigara so so ụmụ ndị ga-ekuru ya ha na-aṅụ siga mana ha nwere ike inwe cancer of the lungs maka na ha nọ ebe onye na-aṅụ siga na-anọ mgbe niile then nke ọzọ ọ wụ diet mmadụ ga na-eri ofu nri oge niile adịrọ mma everyday na-eri rice everyday na-eri garị everyday na-eri akpụ without ịbalance ya balance itinye carbohydrate itinye protein tinye vitamins tinye oil ha balance ya balance ya mbọsị a ka m kwuru ebe a na iri ofe onugbu wụ balance diet because ihe ọbụla na ya ichenye na balanced diet onye ndị ọcha iwere ọha soup rie ọha soup with garri balance because everything dị na ọha soup vegetable dị ya okporoko dị ya azụ dị ya ihe niile dị ya chukwu keziri anyị ekezi maka na anyị ma anyị na-eji elere nna- iri salad sọsọ awụrọ balance diet because you're not eating everything there now e wee chọpụta na na ị na-erikwe nri overdose in fact na uk research e mere kwuru na most some ndị nwere cancer due to overdose overnutrition ha bịa na-ata anụ nnukwu na-eri rice nnukwu na-eri carbohydrate nnukwu na-eri overdose e, dịka e, ebe ahịa nọ na-ekwu ugbu a ya bụrụ na m erie ya bụ garri erie n'ụtụtụ taa ya ataa n'ehihie ṅụọ ya aṅụọ n'abalị o so na ọ ofu nni ka i riri ọ bụrọ balance so and the and the research e mere na-ekwu na na na na iri ihe a iri ihe a na-eri eri like research e mere na-asị na ndị japan na-enwe gastric cancer karịa ndị ọzọ nọ n'ụwa hmm. gịnị na-akọsị ya maka na ha na-eri salt nnukwu high intake of salt so salt anyị na-eri that's why anyị na-ekwu salt iri salt nnukwu ga-eme mmadụ o nwee high blood pressure iri salt nwere ike ime mmadụ ụkwụ ya aza aza iri salt nnukwu nwere ike ime mmadụ o nweta o bute cancer high salt intake in japan mana in japan today nwere the highest case of gastric cancer in the world now a bịa na emeghị exercise emeghị exercise lack of exercise is very very bad WHO recommended na onye ọbụla nọ n'ụwa kwesịrị ịga na-eme exercise at least 15 to 30 minutes in a day ọ bụrọ na ị ga-ebido jọmpụwa ajọmpụ ma gba ọsọ take a walk just take a walk 15 minutes a walk for a day gagharịa na compound gị gaa ije for 15 minutes is okay ọ ga-eme onye anwa onye ahụ enwe less chances of developing cancer then mmadụ ibu ibu na uk united kingdom ka e mere research 5 million people ka a study ndị buru ibu na amerịka i mean na na united kingdom over 5 years over 5 years a study ha wee chọpụta that about 12,000 n'ime ha develop cancer as a result of overweight and mmadụ ibu ibu and that's very bad ibu ibu ajọka ọ dịrọ mma ibu ibu bido na-eme exercise even research e mere na-ekwu na na na Amerịka na most deaths due to cancer na-abụ ndị buru ibu that was in US so e wee chọpụta that na most of them ndị buru ibu bịa develop cancer hmm. so ọ dịrọ mma ibu ibu can make somebody then a bịa na nke infection people amarọ na infection can cause cancer ọ bụrụ na mmadụ nwee like ụmụ nwaanyị na-enwe ihe a na-akpọ eh, human papilloma virus nke na-ama na nke na-anọ viral infection na ebe cervix dị ebe ahụ nwaanyị dị nwee ike ime predispose nwaanyị ahụ mee cancer o nwee cancer of the cancer of the cancer of the cervix then hepatitis b hepatitis b and c ga-predispose onye o nwee cancer of the liver hepatitis B nwere ike ime mmadụ o nwee in fact most times ọ na due to na-enwe cancer of the liver na due to eh, hepatitis B then HIV itself HIV ga-emekwa mmadụ o nwee cancer e nwere ihe cancer hiv na-akọsụrụ mmadụ ọ na-eme onye anwa on the skin in fact ihe nwa gburu Fela Anikulapo Kuti cancer of the cancer of the of the skin and cancer nke hiv na-acause na-eme on the skin ka a na-akpọ ọ na-adị ka agba and agba ha na-ala ala bụ for ndị nwere HIV ndị ngwa na-akpọ ya agwa mana ndị nke nke ụdị nke agwa ahụ nke cancer ọ na-ala ala and ndị bekee na-akpọ nke agba ahụ HIV a na-acause ihe a na-akpọ ya wụ individual

that 70 to 80 percent of ulcer is caused by Helicobacter pylori. And this H. pylori, the first person buru ụzọ chọpụta ya was first discovered in 1985. And the two Australian scientists chọpụtara ya. Mgbe a chọpụtara ihe a, in fact, mgbe the man na-agwa the world na na ọ ihe a na-acause ulcer na ọ wụ nje ahụ H. pylori na-acause ulcer. The world asị na ọ ma ihe ọ na-ekwu. the man nwa jee culture the bacteria wee were mmiri wunye ya ṅụọ the bacteria ṅụọ ya na-abụ self experimentation ṅụcha ya afọ ebido tawa ya mgbe ahụzi ka a chọpụtara na ọ ihe nwa na-acause ulcer mana ya hapụ h pylori a n'afọ gị for long ndị mere cancer research wee chọpụta that na ọ na-epredispose somebody ọ ga-enwe ike ime onye ahụ o nwee cancer of the lungs h pylori not treated very well can predispose mee onye ahụ o nwee cancer of the lungs then ọ na a hapụ nke infection gaa to uh, chemicals like asbestos ihe a na-eji ceiling ihe a na-eji eme in fact research e mere n'obodo ndị ọcha na ndị ọzọ kwuru na these things can cause lung cancer mesothelioma kedu ka anyị kwutukwa n'ebe a ebe ha kpọtụrụ aha ugbu a ọ bụ eziokwu na aha ị kpọrọ ya na-agbagwoju anya mana nke e ji mara ya
kedu otu o si kedu otu e si enweta ya bụ ihe site na ya ihe site na ya e ji eme ceiling hmm. na-anọ na the ceiling for a very long period of time na-anọ na ya that's why bekee ji chọọ ka ha mechie ya fact na amerịka emechigo ya na amerịka mechie ya na uk only nigeria and some other african countries ka na-use ya maka na asbestos ahụ nke anụ a na-eji eme ceiling nwere ike ime onye ahụ nwee cancer of the lungs ma ọ bụrụ na onye agbata na-anọ n'ebe ahụ nọ mmadụ ka ọ ị wụrụ ga- ị ga-anọ n'okpuru ya n'ime ụlọ N'ime ịnọrọ ụlọ.
ịnọrọ n'ime N'ime ụlọ ụlọ yes ị ga-anọ n'okpuru ya eji eme ceiling nọrọ ya anya anwụ na-amasi ike ọ na-ama ya na-emetụta gị nwa yes yes ọ na-abatụ ọ na-emekwa na skin ọ na-emetọ na skin that's why ndị amerịka ji cancel ya na agaghịkwa e-use ya for ceiling mana ọ ka anyị na-use mana ọ dịkwa m surprise na ndị be anyị ọ wụ eziokwu na-ekwuli ya mana ndị be anyị anaghị enweke ebe etu ahụ ha si mee na research ya mana ị gaghị ekwe mgbe ị nwere ya ị mara maka na anyị niile wụ thomas anyị adịghị ekwe ekwe ọ dị mma then ihe ọzọkwa bụ cream ụmụ nwaanyị na-ete n'aka Mm, ebe ahụ dị mma. ụmụ cream like mercury cream mercury creams contain mercury or hydroquinones ọ wụcha ihe niile a nwere ike ime mmadụ nwee cancer of the lungs I mean cancer of the skin ncha ncha ya kwa ndị nwere ya nọ. so ọ- ọ ya wetara eji na-ekwu ndị ọbụla na-eme cream kịta ma ị na-eme ncha ị ga-ewepụ mercury or itinye small amount hydroquinone all those ones ahụ ga-predispose somebody to cancer ọ supposuru onye na-eme ya ọ dị very careful ọ dị mma igbo ndị ọma ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka anyị na-etinye igwe onyonyo gị ọ ka bụ na salachi ụmụ abịa ụbọchị taa pụrụ iche n'ihi na anyị na-eleba anya na ọrịa nke a nwa bekee kpọrọ kansa dịka anyị chọpụtaworo na ọ dị nje na-akpata ya bụ ihe mee ka otuto nke akụkụ ahụ karịa ibe ya site na nke a wee bụrụ ihe ga-eduba mmadụ ọ ghọọ onye barala n'ọrịa dị ike a sịrị dịka ị na-anụ site n'ọnụ onye ọkachamara na ya bụ ọrịa egbuola egbu egbu na mba ụwa dum gburukwa ma na-agakwa ma ka esi na-akọwasịcha ya n'ụbọchị taa meziri ka ụjọ bịawazie n'ihi ọtụtụ ihe ndị a na-akọwa na-akpata ya ọ dị mma ee ama m na unu ga-enwela ajụjụ unu nwere ike itinyere onye ọka mmụta ee, dọkịta Ugochukwu Okoro bụ onye bụ ọbịa anyị mana tupu gị na-ajụ ya bụ ajụjụ asị m ka ị cheretụ anyị na-aga ezumike anyị na-alọghachita ugbu a
aka pụrụ iche a kpọrọ nnọkọ ụmụaka nke ha na Chinyere Chiburu na-anọkọ sonyere anyị na ihe omume a dịka ụmụaka ga-egosipụta nke ha ji biri n'ịsụ asụsụ Igbo a na-agbasa ihe omume a na MCL TV Channel 1 kwa ụbọchị Satọdee niile malite n'elekere anya iri na otu ruo elekere anya iri na abụọ nke ehihie a ga-egosigharị ya ọzọ n'ụbọchị mọnde niile n'elekere anya anọ nke uhuruchi nnọkọ ụmụaka olu ụmụaka maka ọdịmma asụsụ igbo

igbo ndị ọma ndewo nụ ama m na unu ka nọ n'oche unu chebiri nlọghachite anyị mana a ga-asịkwa na ọ bụ ugbu a ka ị malitere ikiri anyị ọ ka bụ na sala chọwa Abịa ebe anyị na-eleba anya kpọmkwem n'ọrịa a ka a kpọrọ ọrịa kansa n'ihi na taa bụ ụbọchị ncheta ọrịa kansa n'otu mba ụwa ọ bụ ya mere anyị ji na-eleba ya anya ma nweekwa dọkịta Ugochukwu Okoro dịka ọbịa bụ onye nọrịsị na-akpa nkata n'ihe banyere ọrịa na kemgbe anyị malitere ka ọ dị ugbu a i lee anya n'ihu igwe onyonyo gị ị ga-ahụ akara ekwentị dị ya were akara ekwentị ahụ kpọọ anyị ihe ọbụla ị chọrọ ịma maka ọrịa ị ga-ahụ ya jụọ n'ebe ahụ mana otu uru ihe uru ị ga-emere m bụ ozugbo ị na-anụ alo ee pụọ n'ebe ahụ ma ọ bụ ị gbadachaa achọkwala ka ị nụ ihe ị na-ekwu n'onwe gị ọ dabaghị adaba esokwala dọkịnta na-akpọ aha oyibo mm, biko were igbo jụọ nke gị ọ ga-adabara anyị nke ọma Ee, ọtụtụ mmadụ akpọwalarị ka ọ dị ugbu a ọ dị mma alo ị saala chi ya Ee, ndewo biko gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị Eh, ndewo tinye ọnụ n'ekwentị gị ma metụkwa ka olu gị da- dapụtatụ ka anyị nụ ihe ị na-ekwu biko gaa n'ihu anụ m na i si na Aba na-akpọ aha ihe m na-ekwu maka ebe ahụ dị iche aka ọtọ ya wụ jenu bakteria na aka ọtọ ọta
ọ dị mma ndewo na dọk ị ghọtara ihe ọ jụrụ ọ sị kee ihe kee signs kee ihe onye ahụ ga-ama ka etu mmadụ ga-esi ama na bacteria ahụ kwuru a na-akpọ helicobacter pylori hmm. ka etu ka etu signs ka ihe mmadụ ga-eji mara na ọ ya nwa na-akọsịrị ya ulcer tupu gị kwuo ya ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụzọ alo ị saala chi alo ị saala chi eh, daalụkwa ndewo aha gị na ebe i si na-akpọ anyị ọ dị mma ndewo ya dịrị gị na mma dere gaa n'ihu

ọ dị mma anyị ga-eleba ya anya anyị ga-eleba ya anya ndewo ndewo ndewo na nke mbụ na nke mbụ onye jụrụ nụ ị ga-asa ajụjụ nke mbụ na nke abụọ awụ ihe anyị ga-eje ebe a. Eh, nke mbụ ọ sị ka etu mmadụ ga-esi ama na ulcer ya wụ na o sitere na nje anwa na-akpọ H. pylori ndị bekee kwuru na 75 to 85 percent of ulcer na-awụ due to na um, site na ọya nje a na-akpọ H. pylori and mana enwere ụzọ ulcer abụọ duodenal ulcer and gastric ulcer ọwụ na ulcer na-eme gị ya wụ mainly duodenal ulcer mainly ọwụ na mgbe ọbụla afọ bidoro rụwa gị na-arụ gị n'isi otube ma ọ na-arụ gị na aka ekpe gị n'ebe afọ gị dị n'aka ekpe ebe a ka stomach dị ma ọ na-arụ gị n'isi obi ị na-enwe ihe ndị bekee na-akpọ heartburn ma ọ ime afọ na-ekpe gị ọkụ ya na-eme gị ihe a i rie nri ọ dajụọ i rie nri mgbe ụfọdụ ọ dajụọ ị ma na ọ duodenal ị ma na ọ nke a na-akpọ duodenal ulcer and mgbe ụfọdụ ọ na agụụ jido gị nnukwu afọ a na-arụ gị mgbe ụfọdụ ọ dịrị gị ka ya agba agbọ ya na-arụ gị nnukwu etu anwa na-arụ gị nnukwu nnukwu na-ekpo gị ọkụ na-edisturb gị ọfụma ọfụma ị ma na ọ ulcer na-akọsị ya ọ dị mma ndewo Ah, eh, alo onye nọ n'ụzọ anyị Ah, biko ọ dị ajụjụ m chọrọ ka anyị leba anya n'ihi na ahụ m na ndị mmadụ ka nkụ ah, nọ- nọ na ọnọdụ anyị ọrịa a, o nwere ụdị na ụdị ọrịa nwere ụdị na ụdị kọwatụrụ anyị enwere cancer of the brain ọ na cancer of the brain na-eme mmadụ ọ ga-eme onye anwa headache isi ga na-awa ya nnukwu mgbe ụfọdụ ihe ya ga na-adị ya and ọ nọ ya nwe cancer of the brain ya ụdị headache isi ọwa ga na-awa ya ọgwụ anaghị akwụsị ya ọgwụ kwụsịgodo enwebe ya nọtụ o bidokwa and ọ ga na-akọsikwa onye ahụ ajụ mgbe ụfọdụ ihe ọdụdọ adọọ ya ya bụrụ three significant features nke ọzọ ọwụ cancer of the breast anyị ekwuola ugboro ugboro na nwaanyị ọbụla mgbe ọbụla ọ sachara ahụ ọ ga na-epress aka ya na breast ya ya jide nke a ya jide aka ebe a ọ press ebe a niile ọ gbanyekwa aka n'ukwu presskwa ebe a niile mgbe ụfọdụkwa ọ na nwaanyị nwere di ọkwa ọkwụkwa ka di ya mekwa ya examine lekwe breast checkwe alo ị saala chi Ee, mgbe ụfọdụkwa nwaanyị na-echeck ọ ma ma e nwe ihe mkpụrụ mkpụrụ ọ ga-afụ na ya ụfọdụ nwaanyị ahụ epress kwa nipple ya aka ka nwe nwere mmiri na-apụta ya nụ ma ọ nwee blood ogo mgbe ụfọdụ
alo ị saala chi pụọ n'ebe ekwentị eh, pụọ n'ebe igwe onyonyo gị dị pụọ n'ebe igwe onyonyo gị dị Ah, biko onye- ndị ọbụla ọtụtụ mmadụ na-akpọ na eh, ekwentị anyị ya bụrụ na a ga-enwe ihu ọma a nabata nke gị uru ịnọ nga ahụ na-achọ ka ị nụ ihe ị na-ekwu abaraghị anyị ị ga-ahụ na ọ na-ebutere anyị nsogbu n'ebe a anyị agaghị asa na ajụjụ gị ọ dị mma ee so mgbe ụfọdụ nke breast a ya ya press ya mgbe ụfọdụ fụ na e nwe ihe na ya ọ sịkwa nwere ike gwa di ya kwa ya ya bịakwa checkie ka ọ ma ma e nwee ihe na ya ma ndị nke lụrụ di nwaanyị ọbụla sokwu and nwaanyị ọbụla ya bịa do mkpụrụ mkpụ ọ dịka ebe e bere orange ya na-akpọ peau d'orange mgbe ụfọdụ kwa nipple agbaba agbaba inside the nipple ahụ ọnụ ara ahụ abịa gbaba inside ọ gaghịzi na-apụta apụta mgbe ụfọdụ press kwa ya ka ọ pụta mgbe ụfọdụ ebe ahụ niile adị adị adị rough ma nipple ma ebe ara dị nke a bụ njirimara ihe e ji ama nke breast ọ dị mma then nke ọzọ prostate cancer cancer of the prostate nke nke na-akacha eme ụmụ nwoke especially in Nigeria now that's the commonest cancer
alo ị saala chi Ah, biko ọ wụ gịnị kwanụ ọ wụ gịnị arịọla m gị na nke mbụ biko ozugbo a na ọ bụrụ ma ị chọrọ ka ị- ah, ka ịza ihe ị na-ekwu si n'ebe igwe onyonyo gị dị pụọ mere anyị ebere biko Hmm? o megidere iwu ọkpụkpọ a ọ dị mma nke ọzọ cancer of the prostate cancer of the prostate a ndị ọ na-eme ọ yanwa na-akacha eme ụmụ nwoke na Africa kịta especially in Nigeria onye a jee nyụ mamịrị mamịrị kpa ya ka o jee nyụ mamịrị ya ruo ebe ọ ga-anyụ ma mamịrị ya ga-apụta hmm. a nọtụ ka o bido pụtawa ya pụtawa ọ tawa kpọmkpọmkpọmkpọmkpọm ndị ụfọdụ ha jee nyụ ha nyụ ọbara ndị ụfọdụkwa ha je ịnyụ blood pụta mamịrị apụtakwa ndị ụfọdụ ukwu ga na-atawasị ha ukwu a na-egbu ha mgbu ọkpụkpụ ukwu na ọkpụkpụ niile nọ na ebe ukwu dị a na-egbu onye anwa mgbu mgbe ụfọdụ ịkwụ ọtọ a na-arazi ahụ nke ndị ụfọdụ na-agbafata n'azụ mee azụ a na-egbu ha mgbu and ọ ya mere ka mgbe ị gazie to doctor doctor asịzie ọ nke a na-akpọ BPH benign prostatic hypertrophy or hyperplasia or ka ọ wụ cancer of the prostate cancer of the prostate a ya na-eme ụmụ nwoke e nwee ndị na-aga ama na ọ ga-eme ha until ọ dịzịa worse ma ọ ga-ebido pụtawa hmm. ọ ya nwa kpatara nwoke ọbụla bido nyụwa blood bido ya achọọ ịnyụ mamịrị ọ gaghị ekwe ya ọnyụnyụ although e nwee ndị ga-anyụ blood ọ wụọ infection na-awụrọ prostate mana ndị ọbụla je ịnyụ mamịrị gbawa agịga ya jekwenye ka mamịrị pụta ọ na-ata kpọm kpọm kpọm mgbe ụfọdụ o sie ike onye ahụ ga-emeri test a na-akpọ PSA hello
hello ị saala chi ọ dị mma biko gbada ụda igwe onyonyo gị gbada ụda igwe ahụ chetara anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị

etu ị ga-esi achọpụta achọrọ m ka dịka ị na-asa Onyebuchi ajụjụ a ka ị gazie n'ihu kedu ihe e ji ama mgbe mmadụ butere ọrịa
etu ị ga-esi achọpụta ma ị nwere ulcer wụ ị ya-aga to doctor sị ya mee gị test a na-akpọ H pylori test helicobacter eh, eh, eh, H pylori helicobacter pylori test test a ga-apụta within 10 minutes in fact most hospitals na lab na na-eme ya 10 minutes ọ pụtago ka a mara ma ị nwere ulcer ka ọ na i nwerọ ulcer H pylori test so ọ wụrọzi ihe a na-eme na America ọ ihe a na-eme n'azụ ụlọ ọ dị mma gaa n'ihu kedu ihe e ji ama mgbe mmadụ butere ọrịa um, yes ihe e ji ama mgbe ọbụla mmadụ bidoro onye ahụ mgbe ụfọdụ onye ahụ bido o bido na-ata ahụ ọ wụ na ọ wụ ebe ahụ ọ na-eme gị mgbe ụfọdụ ọ gaghị egbu gị mgbe

ajụjụ banyere diet ị kwuru okwu ya balance diet and ị mara na ọnọdụ ebe nke anyị ebe a especially na village ihe dịkarị available ndị mmadụ na-erikarị bụ garị garị echetakwara m na dọkta bịa na-eme from University of Port Harcourt nwa gwara anyị na garị na ofe bụ one of the best food ọ na-eri dị mma n'ahụ ya sị na oke mbụ compound and compound mbụ zuru oke ihe niile ọ chọrọ n'ime ya ihe m chọrọ ịjụ mbụ ndị bụ ihe mbụ advantage ndị nọ na village nwere over ndị nọ na town n'ihi enwere ndị nọ na village mgbe m ga-aba 80 90 years ụmụọchị na-adị stronger than ndị nọ na town agbanyeghị ọ bụ garị garị na wee mmeri
ndewo ndewo ọ gosi na na o gere ntị ọzọkwa bụ na ya bụ ihe nchọpụta bụkwa otu n'ihi na ihe ha gwara ha ka ị na-ekwu ole ebe a ihe ọ na-ekwu bụziri emezu onye nọ na village ga-eji ụkwụ si ebe a gaa gagharịa jee ọrụ ugbo jee ahịa ji ụkwụ jee na chọọchị exercise onye nọ na vil- onye nọ town kama ọ ga-aga chọọchị ọ baa na moto ọkwa chọọchị dị ya n'azụ ebe a ya gagharịa ọ baa moto no exercise onye dị na village bịa o were ụmụ ururu crayfish na azụ na ihe ndị ọzọ tinye juo na ya mana onye nọ town nwere ike were naanị sọ anụ ọ gaghị etinye ụmụ ihe ndị a ụmụ nwa obere nwa obere ihe ndị a mana onye nọ ebe ahụ tinye obere anụ tinye azụ tinye crayfish tinye kpọrọ ụmụ ahịhịa niile ndị ọzọ tinye balance complete onye ahụ adị mma ihe dị difference bụ na ndị nọ na village na-aka eme exercise and onye nọ na town ya ṅụọ malt taa ọ ṅụọ mineral echi ọ ṅụọ malt gbara abụọ ọ ṅụọ sugar ọ ṅụọ yogurt ọ ṅụọ ọ take ice cream ihe niile a na-ewetu life mmadụ ọ wụ ihe ndị a bụ diet ọwa na balance mana enwe nke mere mbọsị a m gara na fast food joint ebe a na-ere ebe ndị ya na-anọ wee pụta na ofu onye ego ice cream go malt go meat pie so the young man abalance ya so ihe ọ na-eme wụ, ya were ice cream ọ taa meat pie were malt ṅụa sugar sugar sugar death that is suicidal ya na-aṅụ etu a na-eme otu a ọ wụ na chukwu derie na-ekwu etu ọ ga-esi anọ o ji aka ya wetuo life onwe and mgbe ị na-eri ihe ndị a immunity ihe na-afight against disease n'ahụ but research have shown us that the sugar na-eweaken the the receptors na-afụ maka na-afight against diseases so ọ ya nwa kpatara ya ọ dị mma eh, ka m lee eh, ọrịa n'ihi na oge abụzighị nwanne anyị dịka o si dị imirikiti nakwa akpọ ọ bụ ezie na agbachitụrụ m nkịtị ọrịa o nwere mgbochi ọrịa nwere mgbochi ọ dị nwa dị important nwekwa ọgwụgwọ mhm. ụzọ ihe abụọ ka m chọrọ ọ wụ na ediskọva kansa n'oge ọ wụ na ediskọva kansa na early stage a na-etriti ọ laa final hmm. ị ma na amerịka erekọdgo 3.1 million survivor breast cancer ndị survivegoro from cancer of the breast in amerịka erugo 3.1 million ya wụ na but ime n'obodo anyị ọ na-egbu ndị be anyị ka na-anwụ anwụ maka na anyị adaghị abịa n'oge anyị adaghị abịa n'oge mgbe ọbụla mgbe ọbụla ihe toro gị n'ahụ o toro gị n'ara o toro gị n'ọnụ o toro gị n'imi o toro gị n'akụkụ ọbụla ihe ọbụla nwakatara anwa too gị n'ahụ were ya bịa fụ dọkịta maka na achọpụta ya n'oge achọpụta ya n'oge a na-etreti ya ọ laa final especially emee ya ọpụreshọn ọkwa na achọpụta ya n'oge o nwee ihe a na-akpọ chemotherapy drugs ị ga na-aṅụ ga-egbukwe the cancer cells o nwee ihe a na-akpọ radiation a ga-eme onye ahụ expose to to some radiation ọkụ ga-achanwụkwe some cancer cells mana onye ahụ dọ mirapụzi onwe ya ọ dị so down now prevention is very easy the cancer researchers especially the head of the cancer all over the world a na-akpọ prọfesọ Steve pa Steve this man na ndị otu ya ndị researchers chọpụtara 90 to 95 percent cancers are preventable a na-prevent ya prevent the first thing ihe izizi mmadụ ọbụla ga-eme nwee ndidi onye nọ n'ụzọ anyị alọ ịsala chi ya alọ ịsala chi Okay, gaa n'ihu ihe izizi onye ọbụla ga-eme ka ọ ghara ebute kansa bụ one ị ga na-eri vegetable vegetable amaka fruits amaka kee etu mmadụ ga-esi anọ one week three days four days o ribeghị vegetable o ribeghị fruits eh, ị na-eri mkpụrụ osisi na-ata mkpụrụ osisi ofuma na-eri akwụkwọ nri ofuma na-eme exercise ọ dịrọ mma gị nwee nọ a day or two days na three days na-emeghị exercise ị na-epredispose onwe gị to cancer na-acurtail food ị na-eri ka ị ghara iri overdose reduce aka n'iri salt reduce aka n'iri salt na-aṅụ mmiri ọfụma ekwuole m ka exercise na-eme exercise ọfụma ị na-eri ihe ihe ọzọ m chọkwara ime ka people mata ebe a wụ ihe gbasara red meat research ndị cancer mere na-ekwu na ndị na-eri red meat nnukwu na-eri red meat nnukwu na-erikwe processed food food ndị e tiri na container na gbomgbom na can na ihe ndị otu a na ị na-epredispose onwe gị ka ị nweta cancer ị ga-ereduce aka n'iri red meat reduce aka n'iri eh, anụ ndị a nọ na ma azụ ndị a nọ na gbomgbom research ekwugo processed canned foods are beef and fish na ị na-expose onwe gị to cancer another one ndị na-akpọ taya ọkụ na-eji taya aṅa kanda ma ọ na-eji taya esi anụ ma ọ na-eji taya akpọ anụ ọkụ ị na-eme ka ndị na-eri anụ ahụ ha nwere ike inwe cancer and not only ndị na-eri anụ ahụ ndị bi na ogburugburu ebe ahụ anụ mbọsị anụ maka m gara na eh, waterside wee fụ na wee lenie anya enu fụ na everywhere adịgo dark maka ịkpọ taya ọ ihe niile a na-acausuru anyị ịnwụ ọsịsọ maka na those anwụrụ ahụ na ihe ndị a na-apụtanụ mmadụ a na-ekuri ya ihe niile ka ndị new cancer researchers new research e mere chọpụtara na those dark brownish smokes ndị dị na-eji oji na-adị dark na-adị brown na ha nwere certain particles nọ n'ime ha small tiny particles nke na ọ na mmadụ kurie ya nwere ike ime onye ahụ o nwee cancer ọ ya nwa wụ things anyị ga-agbanaha prevention ọ na ị na-eji taya aṅa anụ kanda ị kwụsị ya ọ na ị na-eji ihe ọbụla mere ihe a aṅa anụ kanda ị kwụsị ya ka ọ ya abụ ka ndị ga-eri ya ghara enweghị kansa ka ndị bigo na gburugburu ebe ahụ ghara enwetaghị kansa dọkịta ndewo ndewo ah, obi bụ anyị sọ ọṅụ na ị nwere ike ịkọwara anyị akụkọ a ruo otu a n'ikpeazụ gịnị wụ ndụmọdụ gị nye ọha na eze ndụmọdụ m nye ọha na eze wụ onye ọbụla gbara kansa ọsọ site na ị na-aṅụ mmanya wetu aka maka na ịṅụ alcohol mmanya na-egbu egbu nnukwu ga-eme gị ka ị nwee kansa ị nwekwanye ulcer gaa treatie onwe gị na nke doctor ị na-aṅụ sigaret tobacco na ụtaba a sị gị kwụsị ya ugboro kwa ụbọchị ọbụla kọpụta mgbe ị ga-eji mee exercise mee gbatịa ụkwụ gị gbatịa aka nke ọzọ rie nri dị mma erina salt nnukwu na-eri fruits mkpụrụ osisi na vegetable ị na-eme ihe niile ndị a anyị ga-agbara kansa ọsọ ndewo ndewo igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ unu ahụla ka e siri gbuo onye ibi mma hụkwa ka o siri zee ya bụ mma otu a ka anyị ji wee hụ ya n'ụbọchị taa anyị na-ekele otu mba ụwa ndị wepụtara ụbọchị taa ka e lebara ọrịa dị otu a anya aka ha bụ aka ha ha jide nke ha ji ma na-ekele karịsịa dọkịta Ugochukwu Okoro nke Kingswell Hospital bụ onye nọ n'etiti anyị n'ụbọchị taa dọkịta imeela ndewo ndewo ya dịkwara gị na mma dịkwara gị onwe gị nwoke ọma Eh, biko mgbe ọzọ anyị ga-akpọ ị zakwa anyị oku n'aha ndị ndu anyị niile ndị pịrị aka n'igwe ndị sere onyonyo ndị nyere ndụmọdụ ịhụ na ememe a gara agaghị m echefu unu ndị ọma ndị ọma ndị niile ndị kpọrọ anyị n'ekwentị ịhụ na ha tinyere oke ha ụkọchukwu onye kpọrọ anyị site na asọmụnka ị- ị- ịjụ otu ajụjụ ka e mekọtara emume a ka ọma nyere anyị aka ịgarucha ebe dịgasị iche iche anyị sịrị unu nwe aka echi ka bụ n'ụbọchị ee ọfọ m mgbe niile ka bụkwa onye a hụrụ taa ka a hụ ya echi oke atala akpa dibịa dibịa abụla oke ọnụ ka egbe bere ugo bere cheta na ihe anyị nọ n'elu ya n'oge dịka nke a ndewonụ